bwana president makolo athu kumudzi amati bambo ofuna kuti pakhomo pake wana azidya amapita ukasaka ukasakako samasaka mozungulira pakhonde ayi kuti ukole njovu kapena ukole njati ukole mbawala umene upita kutchire kozama kutali olo ku nyanja kuti ukakole bombe sungangowedza m'mbali mwa mtsinje kapena m'mbali mwa nyanja ayi bwana purezidenti munazama Munapita ku America ku New York mwabwera mbawala bwana, mwabwera ndi mphoyo bwana, mwabwera ndi njati bwana. Bwana President, Pachichewa pali mawu amati nyo- nyama yonona sivuta utsatsa ayi bwana president. Ntchito zimene mukuchita bwana president tikakhala mtauni muno ma 6 lane aliyense akudzionera. Tikakhala ku unduna kumene mnatipatsa ife bwana nyumba za anzathu achitetezo zili paliponse dziko lonse lino. Bwana Ndikufuna nditsindike pano kuuza mtundu wa Malawi kuti ka masiku akubwerawa inu malonda ake sativuta utsatsa. Bwana popeza zolankhulalankhula zikuchuluka m'ma social media mati ndiuze mtundu wa Malawi kuti kumudzi timati chimanga chodzala dzulo sitipakiza lero ayi. Chepetsani ulongolola chepetsani. Mlekeni Chakwera agwire ntchito yotukula dziko lino bwana. Bwana mmene muoneramu anthu awa nkukondwa. Onapukwa sabata zitatu muli kunja kwa dziko lino. Lero anthu awa akadya nsima. Kuli kukondwa. Tithokoze ntchito imene mwakagwira kuja kutali. Masiku ano dziko lapansi n'laling'ono, timaona zimene inuyo mmachita kumene kuja, komanso speech ya mtsogoleri wa dziko lino, mapurezidenti wena kumachita kugwedeza mitu mante mante. kuli ukondwerera kuti koma ku malawiku nkodalitsika kuli purezidenti wodziwa ulankhula koma tsono inu mwakatigwirira ntchito yabwino bwana kwa mtima mwanyamuka amapita kuja wena akuti ife tichita msonkhano wa atolankhani oti ayi o chakwera ochokeranji dziko lino ozibwerera umeneyo komanso okabwera odzatule pasi u- mpando ine udabwa kuti kodi mpando omangotula ngati mtolo wa udzu ine ndifuna kunena chinthu ichi kuti mpando umene uwu sitikupasa munthu ayi mpando uwu sitikupereka mpaka 2060 ochipani chotsutsa boma oluyenera kuti osamale kwambiri olunono ofatsa kwambiri osamale chifukwa ndiona ngati chipani chawo chotsutsa chikutha bwana 2009 tidachitako ife chibwana chomangutsutsa boma mwachibwanabwana ngati mmene oluchitira anzathuwa koma chimene chidachitika tidaona chimene chidameta nkhanga mpala popeza kuti mbiri ya dziko lino imabwereza wanthu awa ndiona ngati oona zomwezo 2025 2009 bwana M'malo mokalowa ku Parliament aphungu 70, tidakalowa aphungu 26 okha chifukwa cha kutsutsa boma mwachibwanabwana. Munthu akatisakira chuma, wina nkumanena kuti abwere adzatule pansi mpando, nzeru zimenezo? Komanso umo ndziwira ine, mtsogoleri wakale wa dziko somuyankhulitsayankhulitsa pa maikrofoni. kumulankhulitsa kumakhala kumulakwitsa chifukwa mtsogoleri wa, wakale wa dziko amene uja ndi mbali imodzi ya boma timaona ife bwana kuti mumawatuma mtsogoleri wakale pitani ku zambia pitani ku britain so matero nanga nanga mtsogoleri wakale azilimbiraso mpando pali nzeru tsono zinazi zikuyankhulika koma ndikudziwa zona kuti osintha chifukwa okapanda usintha Ayi, ife tichita kukhala ndi msonkhano wathu weniweni kuti tikayankhule nkhani zimenezi. Alipo ena amalankhula bwana kuti a president aliwononga ndalama upita ku New York. Bwana anthu ena timawamvetsa. kuti amazolowera ulankhulalankhula ngakhale posayenera ulankhula komanso anthu ena amalankhula alibe information chifukwa akadazindikira zimene inu mmakachita bwana kumeneko chifukwa zija zokha zosayinira compact ya 350 million dollars nzongoonjezera pa zina zimene inuyo bwana mwachita kumene kuja alipo mabungwe ena amene mmakambirana nawo bwana ife pena timaka- timatopa ndife okulondolani koma inu mnali nyonga uthamanga uku ndi uku ukumana ndi anthu osiyanasiyana oti athandize dziko la malawi ndi enawo akamalankhula bwana timamvetsa ena ndi nkhwidzi ndi mwana wa mnzawo koma chichewa chichija timatero kuti mwana wa mnzako ngwako yemwe ukachenjera manja ukudya naye bwana ife timatero kuti tikudya nanu chifukwa inu bwana muli ndi ubwino dziko ili mmaf- mmalifunira zabwino nchifukwa chake kwa nthawi yoyamba ku UNGA bwana kwapita anthu osakwana 50 koma ntchito mwakagwira kumeneko ngati mnatenga wanthu 1000 wena aja amanyamula mudzi wonse kumapita nawo ku UNGA koma chobwera kumeneko chosaoneka ayi ine mmafuna nkuthokozeni bwana tiudziwa mwatopa ulendo ngwautali ndipo sitimayenera kuti titero koma tikadatani popeza zatero kale bwana ife bwana kuno kumudzi Takulandirani. Ndiludziwa masiku awiri atatu mukhala mufutukula kuti kodi kumene mmazunguliraku mphoto zija mma amatchula a regional secretary nchiyani kodi? Mthumbalo muli chani popeza Chichewa chathu timatero kuti thumba la tambe amamasula ntambe yemwe bwana. Ndiludziwa kuti mutimasulira. kuti thumba limene mwachoka nalo kuli New- ku new york muli chani mmenemo bwana nsakuchedwetseni kuti mkapume mnthawi ino mwaulemu bwana ndikupempheni kuti muwalankhule anthu awa ali apa komanso dziko lonse la malawi limene lili mchiyembekezo kuti limve kuti bwana mwayenda bwanji ku ulendo takulandirani abwana zikomo kwambiri